Igbo ndị ọma ekele m ụnụ. Ndị Igbo sị na e kwe ekele ihu asaa. Aha m bụ obere nwaada Amanda Chioma Nwokocha. Abụ m onye Ọhụm dị n'Ubomiri nke dị n'okpuru ọchịchị Mbaitoli nke steeti Imo. Anyị abịakwala ọzọ taa maka ihe omume Fada Peter Muojekwu na-ahazi iji kwado asụsụ Igbo. Na nke taa, aka anyị juru eju bara abara. Ngwa kpudebe nso maka na ị ga-amụta ọtụtụ ihe taa. Onye mụ na ya ga-eso emetụ ụnụ mma taa bụ ezigbo nwa afọ Igbo ji eme ọnụ. Oriakụ biko kelee ọha na eze. Igbo dị sam, Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ndewonụ. Kedụ ka ụnụ mere? Eji m n'aka onye ọbụla dịcha mma. Biko nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Oriakụ Theophilia Amaka Okocha. Obi dị m aṅụrị isonye n'agba nke a iji asụsụ Igbo emete gị mma. N'eziokwu ihe nwaada Chioma kwuru bụ ihe mere eme na aka anyị juru eju bara abara iji asụsụ Igbo wee mee gị obi aṅụrị. Ihe anyị ga-eji wee kporie mgbe tata bụ asụsụ nka ilu na akpaalaokwu. Nwaada, kọwaara ọhaneze gịnị bụ ilu?
Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ihe nke a pụtara bụ na ilu na-eme ka asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Anyị nwere ọtụtụ ilu dị iche iche. N'ihi oge, ka anyị kpọpụta ụfọdụ ma kọwaa ha. Nke mbụ, Agụhe ụzọ agụhe ọnụ. Ihe ọ pụtara bụ ozugbo mmadụ tetara n'ụra, afọ ya anawa ya nri. Ọ dị mma, ndị Igbo na-atụ ilu sị na anaghị anọ n'ihu ọnya egbu ijiji. Ihe nke a pụtara bụ na ọ dịghị mma ịnọ n'ihu ọha wee taa mmadụ ụta ihe ọjọọ o mere iji kwanyere ya ugwu.
Ọzọ dịka ibe ya bụ ọ dịghị mma ike oke ji n'azụ ọba ihe nke a pụtara bụ na adịghị ezo ihe ọma ezo ọ dị mma ndị Igbo na-asị na anya mmiri okenye na-acha nzu nzu ihe nke a pụtara bụ na ọ dịghị mma ime okenye ihe ga-enwe enye ya mwute maọbụ gbuo onwe ya ọzọ
chi nyere nwa mgbenye ji awọm ga-enyekwa ya mbazụ o ji egwu ya. Nke a pụtara na ihe ọ bụla siri ike ga-enwe ihe a ga-eme ya. Ọ dị mma ndị Igbo sị na ire ọma ka ejule ji aga n'ogwu. Nke a pụtara na mmadụ na-eji ezi omume wee na-agbanahụ ihe ọjọọ ọbụla bịakwutere ya.
ọzọ dị ka ibe ya bụ ngwere anaghị a- ngwere anaghị akpọ ibe ya anụ akpụ nke a pụtara na mma- ihe ọ- ihe ọjọọ ọbụla mmadụ na-eme o- ekwesịghị ka o ji ya wee kparịa mmadụ ibe ya Ọ dị mma, ndị Igbo sị n'ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ihe o gosiri bụ na mmadụ ekwesịghị iji ihe nwere ike ịhụ ebe ọzọ wee nyaa isi
Ọzọ, ejighị nkume eleta isi kara aka. Nke a pụtara na ọ dịghị mma iji ihe na-emerụ ahụ Ọ dị mma, a sị na afọ kwuru ihe o riri e riri ihe. Gịnị ka nke a pụtara? Ọ pụtara na mmadụ adịghị mma ikwucha ihe niile ọ hụrụ maọbụ ihe niile ọ maara. Ee, ebe a ka anyị ga-akwụsị ilu ma banyezie n'akpaala okwu n'ihi oge anyị. Gịnị bụ akpaala okwu? Akpaala okwu bụ nnu ndị Igbo ji eri okwu. Ọtụtụ ndị Igbo amaghị ndịiche dị na

Ibitụ mma aka, ihe nke a pụtara bụ mmadụ mara ezigbo mma. Ọzọ bụ igosi mmadụ azụ aka. Ọ bụrụ na mmadụ sị na mmadụ gosiri mmadụ azụ aka, o gosiri na onye ahụ agwaghị ya eziokwu.
Ịta isi mbe. Gịnị ka nke a pụtara? Nke a pụtara na ihe anaghị afụ mmadụ ụfụ. Ọzọ bụ mmiri ịtabido mmadụ. Mmiri ịtabido mmadụ pụtara ihe Ukwu siri ike ịdabido mmadụ. Ịkwụ n'elu. A sị na mmadụ kwụ n'elu, nke a pụtara na mmadụ dị ime. Ọzọ bụ ime aka n'ọnụ. Ọ bụrụ na mmadụ sị na o mere aka n'ọnụ, o gosiri na o riri nri.
Ọzọ bụ ipu eze elu nke a pụtara ime arụ.
Ọzọ dị ka ibe ya bụ mmadụ ịrịda. Ọ bụrụ na a sị na nwaanyị rịdara, o gosiri na nwaanyị dị ime amụọla nwa.
Nke ikpeazụ bụ iji ntị chọọ mmadụ mma nke a pụtara na mmadụ ad- ejighị ntị ya anụ ihe. Ọ dị mma Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa n'ụbọchị nke taa. Anyị sị onye a hụrụ taa ka a hụkwa ya echi. Um, Nwada, keleenụ ọha na eze. Ndewo nụ. Ụbọchị nta ka anyị chụọ na nchi. Ndewo.